Tsiku lina Nthondo adapita kunyumba kwa atsibweni ake koma sadayankhule nawo mawu aliwonse. Chovuta chidali choti adavutika ndi matenda ndipo anthu onse adamva za matenda a mfumuyo kotero nduna zidauza Nthondo kuti apite kwa mfumu yaikulu kukanena za matendawo. Posakhalitsa matendawo adakula ndipo adamwalira. Ha! Chisoni m'mudzimo. Nduna idauza Nthondo kukanena maliro nampatsa mbuzi kuti akanenere. Choncho Nthondo adatenga mbuziyo napita nayo kwa mfumu imene idagwira atsibweni ake ufumu. Tsono atafika anthu adalankhula naye motere. Moni, Nthondo. Moni. Nkobwino kodi? Iyayi, nkoipa. Kwachitika chiyani? Atsibweni anga adamwalira dzulo. Tidapangana kuti tibwere kuno, koma ndisanachoke ndipo pamene zidachitika zinthuzi. Kodi? Chabwino. Tsono Nthondo adalawira nayamba kubwerera kwawo. Mfumuyo idauza anthu ena kuti amperekeze. Pamene adapita kumaliroko, adapeza atayika kale m'manda. Ataliralira adakhala pansi ndipo anthu ena adabwera kudzawapatsa moni kuti, Mwamva kuno! Anthu apanjirawo adavomera nafunsa mmene adadwalira opitawo ndi nthawi imene adayamba. Anthu apamudzipo adafotokoza zonse bwinobwino. Atakonza zonse adachoka kubwerera kumudzi kwawo. M'mawa tsiku lina anthu aakulu apamudzipo adayitana akazi aakuluakulu ndipo adawafunsa kuti, Kodi woyenera kukhala mfumu ndani? akaziwo adati oyenera kukhala mfumu ndi nthondo akuluwo adakondwera kwambiri ndipo adati konzani chimera timete maliro aja choncho mmawa mwina adatumiza chuma kwa mfumu imene imalonga ufumu umenewo ndipo atafika kumeneko adapereka chumacho kwa mfumu yakomweko adayiwuza kuti muyenera kufika kwathu pa tsiku lakuti chifukwa kwathuko kuli mwana amene afunika atisungire mudzi uja pomwepo mfumu yayikuluyo idavomera patapita masiku angapo adafulula mowawo ndipo mfumu zonse zidasonkhana Pa tsiku lakumwa mowalo anthu adagwira nthondo namuveka chingwinjiri cha ufumu kudzanja kwake namuimbira nyimbo ya ufumu yakuti ponda yeyeye ponda tsono adamulowetsa mnyumba nthondo nayamba kumulanga malangizo osungira mudzi atatha anthu onse adamwazikana apo nthondo adalowa ufumu tsiku lina mmawa amzingwa ndi adzeye adabwera kwa nthondo pamene adalowa ufumu wa atsibweni ake achembe atafika adayamba kukamba nkhani adzeye adati kodi inu amfumu mudziwa mawu aja tinkakamba nthawi yolandira sukulu panoyi paja atsibweni anu sadayifune sukulu chifukwa cha mzinda kuti ungathe ndipo lero ndikukuchenjezani popeza inu ndinu mkhristu ndipo ndikuti musayiwale mawu amene aja mudzi wopanda mzinda si mudzi weniweni chimene ndadodomera ndi chokuti pamudzi pano maliro akuchitika koma inu simukusamala zakuchita mzinda mwatani nthondo kwa adzeye adati Mawu anu onse ndamva, koma kuchita mzinda chifukwa cha inu sindingathe, chifukwa inu simudziwa chikondi chimene atikonda nacho Mulungu. Anthuni mungosauka ndi zachabe, ndipo lero ndikukutsimikizirani mtima kuti pamudzi panga pano sindifuna mzinda. Amene afuna mzinda achoke pano. Ine ndifuna kuti anthu onse atsate sukulu. Adaseka Adzeya ndipo adati, Anzingwa, tiyeni tichoke. Tamvani zachibwana zimene akukamba mfumuzi. Anthuwo adaimirira mokwiya nayamba kuchoka. Nthondo adalimbika kufulumiza anthu a m'mudzimo kupita kusukulu. Ana ake omwe adawakalipira kawirikawiri kuti asamajombe kusukulu. Anthu ambiri adayamba kuzindikira phindu la sukulu ndi za chikondi cha Ambuye Yesu. Motero ambiri adasandulika Akhristu namtama Nthondo chifukwa cha ntchito zake. Nthondo adakhalabe mfumu zaka zina. Anthu anjala adawathandiza ndi kuwapatsa zakudya. Oterana adawaletsa ndi kuwakhalitsa mumtendere. Tsiku lina Nthondo adayamba kudwala chilaso, chibayo. Anthu ambiri adabwera ndi mankhwala awo koma matenda adakanika ndipo Nthondo adamwalira. M'mudzimo mudali maliro aakulu. Pa nthawi yoika maliro ake, mphunzitsi adatsiriza ndi mapemphero. Chomwecho anthu akewo adamuyesa Nthondo mtsogoleri wawo amene adawatengera chokoma m'mudzi mwawo. Kaphuleni mbatata.